ọ na-abụ ede ruoro nwaanyị o chefu onye kọrọ ya emegbuchaa nwa nkwụ ụbọchị igu achọwakwa nwa nkwụ ikwe bute nri ọ gbakụta ala azụ ọrịa laa ofeke o chefu dibịa gwọrọ ya mana otu ihe o chefuru bụ na onye riri amụ ebila ji ibi ụgwọ maka na ewu dina n'ala dina na akpụkpọ ya ntị adịkwa o nwere ndị na-anọ n'ụwa ha anaghị echeta chukwu ha na-eji maka ihe na-adakwasị ha wee cheta chukwu mana mgbe chukwu zara ha ekpere ya bụ ofeke chefuzie dibịa gwọrọ ya ugboro ole ka i kwere chukwu nkwa sị ya na ọ napụta gị na arịrịa ma ọ bụ na nsogbu a na ị ga-efegide ya na ị gaghị echefu ya echefu na ị ga-eji ihe dị otu a kelee ya na ị gaghị efegide ya laa azụ onye ahụ i kwere nkwa ewee lee gị anya n'obi lee gị anya n'ume wee mere gị ebere napụta gị gwọọ gị dowezie eze ka njini na-akwọ ọka taa ọ bụghịzi ihe e kwuru ka a na-eme chere ka m wee gị ụkwụ n'ala agha dara n'otu obodo a na-ejidesi ụmụ okorobịa nọ n'obodo ahụ na-etinye n'amị e soro jide otu nwoke aha ya bụ obi eruona n'ihu ọgụ na-akwa mgbọ akwagidena mgbọ egbusie ndị otu obi obi ewee hụ na ihe akarịala o wee daa n'etiti ndị nwụrụ anwụ mechara ọbara ha tee n'ihu kpaa umere ya ndị ha na ha na-akwa mgbọ ewere bịaruo ebe ndị ya dara wee leghe ahụ wee bụ na ha niile nwụchara anwụ gbasa ụfọdụ buutu wee hụ na ndụ adịghị ha n'ahụ ha elechaana mezie ka ha na-apụ ahụ ọma jijiji na egwu ekweghị obi nọrọ ka ndị a pụchaa ihe fọkwara n'ime egbe ya bụ naanị otu mgbọ etu a ka obi si wee were ụjọ wee tipụ ndị iro ya wee lechigha anya azụ wee hụ na ọ mapụna na ọ dị ndụ ọ na-ada hold am catch am etu a ka ha si wee malite chụwa obi ebe ahụ obi na-agba ọsọ ihe ọ na-ekwu n'obi ya bụ chineke ị napụta m ga-efegide gị agaghị m echefu gị obi wee gbagide ọsọ wee gbaruo ebe nkume nkume nkume nọgasị o wee lepụ anya wee hụ gasị oghere nọgasị n'ime nkume ahụ o wee piekpu n'otu ọnụ o piekpurukwe n'ime ọnụ ahụ na-arịọ chukwu biko napụta m agaghị m efeme gị laa azụ obere oge udude ebido na-akpachi ebe ahụ obi achọ ka o were aka kopụ ya bụ udude obi ya asị ya chere ya bụgodi udude a na-eme ihe ọ na-eme Udide ebido na-akpachi ọnụ ebe ahụ Obi makpuru, na-akpachi ya n'ike n'ike n'ike kpachichaa ya. Ndị na-achụ Obi agbarute n'ebe ahụ kwụsị. Ọ na-abụ apụta n'otu ọnụ akụrie mara ihe nọ n'ime ya mara ma ọ bụ ebe ahụ ka Obi piekpuru apụta n'oghere nke ọzọ akụrie nkume a na-adasịsị a na-ahụ ihe nọsị n'oghere ihe ahụ gasị ọ bụdị bụrụ ebe ahụ ka Obi gbakpuru ha akụrichaana ndị ọzọ wee ruzie nga ahụ Obi piekpuru ọ bụrụ na i bi n'ala Igbo kachasị ndị bi na steeti Anambra na ị na-achọ ebe ị ga-egota taịsị n'ụdị ọbụla ma wall taịsị ma ndị a na-ama na palọ ma ndị a na-ama na betrum ma ndị a na-ama na kishin n'ebe ọ dị ọnụ ala ngwa egbuna oge kpọtụrụ golden ben junior golden ben na-anọ n'isuọfịa ekwulọbịa ọ nọ na ncherịta ihu mr bigs ọ bụ akara ekwentị ya bụ ihe ị na-ahụ n'ihu ebe a ngwa egbuna oge ka anyị tụnyere nwanne anyị na ọ bụ ihe dị na be anyị ka eji edozi be anyị ntị adịkwa kpọọ golden ben taa ha akụrichaana ndị ọzọ wee ruzie nga ahụ obi piekpuru onye ọ ka n'isi wee chọọ ka ọ pịarie ebe ahụ kpọọ isi ha ejide ya sị ya ma ọ na-ahụkwa ụzọ na ọ bụrụ na mmadụ pịakpuru ebe a lọrọ ududo a ga-akụchi ihe a na ya hapụ nke ahụ ka ha pụọ ha hapụgazi kuri ebe ahụ obi nọ gbarazie chụmazi ya gawa ebe ọzọ etu a ka e si napụta obi mana ị mara na na nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu akwa abụrọ ya ka a na-emezu nkwa obi kwere o mechara o mezuzie ya o chefuzie dibịa gwọrọ ya maka na ọrịa alaana ya bụ ofeke gee m ntị anyị na-ekwu maka obi kee kwanụ maka ngị nwa ị ka chetere nkwa ahụ i kwere ka i chefuona okwu ọnụ gị ọ bụgodị na ọ bụghị chukwu mmadụ ahụ kwanụ onye ahụ i biri ego sị ya na ị ga-akwụ ya taa ma ọ bụ echi ị kwụọna ya gị chọrọ iritecha onye ahụ zọrọ gị na mkpa mgbe o ji gị n'olu echezọkwana onye ahụ maka ọkụkọ anaghị echefu onye foro ya ọdụ n'udu mmiri mgbe ị nọ n'ọrịa ọ dị gị ka ụwa agwụna i kechaana ekpe i nwezi olileanya ịdị ndụ wee rịọ chukwu ya napụta gị o kwerezie nye gị ndụ chefugo okwu ọnụ gị m sị ka m jụọ maka na e kelee onye gwọrọ akịdị werekwa nwee ike ịgwọta ọzọ echefukwana nkwa ahụ maka ọ na-abụ e nye dibịa ihe ọ na-eri ọ gaa n'ajọ ọhịa gaa buo mgbọrọgwụ ntị adịkwa ya gazie